Akuchenjera Themba omwenso ndi Nyakwawa Namalolo ya mdera la Group Village Headman Mtambo kwa mfumu yaikulu Chimwala boma la Mangochi ali ndi munda waung'ono wa chinangwa chomwe anadzala mwezi wa January chaka chino ndipo pano m'mwezi wa October chinangwachi chikuoneka bwino kwambiri. Pofuna kuteteza ku ziweto ngati mbuzi komanso akuba, Mfumu Namalolo pamodzi ndi banja lake anamanga mpanda wa bango kuzungulitsa munda wawo wonse. Tsono pa nthawi imene timajambula mwezi wa October n'kuti chinangwachi chikupita kokhwima, zinthu zimene zachititsa kuti ntchito yolondera kwa anthu akuba komanso mbuzi ikhale yambiri. Mayi Kuchenjera Themba akuti anayamba kulima chaka chatha koma pa nthawiyo analephera kupeza phindu lochuluka kamba ka mbuzi komanso akuba chifukwa sanazungulitse mpanda ngati mmene achitira chaka chino. Tinayika mpandawu kuti mbuzi

Mmodzi mwa ana pakhomopa, Cassim Themba, wati ndi wonyadira kuti anzake amabwera pano ndi kuphunzira zinthu zina zimene amakauza makolo awo kuti ndi zotheka kulima ngakhale nthawi ya dzuwa komanso ngati ziweto zikungoyendayenda.
Kukhala usiku eh, pena pakenso amabwera aja akuba n'kumaba ndiye tika- tikaona kuti ichi pena pake- pena pakenso pabedwa timadzuka ichi ni usiku n'kukayang'ana kuti eh, pa usiku ina akenso ndinamuthamangisadi wakuba Eh, udindo wathu ndi umenewo
Ndipo mawu awo akuchenjera Themba akuti kupatula kuti akugwiritsa ntchito chinangwachi ngati chakudya pakhomo pawo, iwo amagulitsako ndi kugwiritsa ntchito ndalamayo kugulira zinthu zambiri zimene banja lawo likukufuna. Mu ulimi muli phindu, 1 chaka chatha kunali njala. ndimakalima kumunda kwanga kupotoloka kumunda kufika pamunda pano nkuzula chinangwa chimozi kapena mtengo umozi ana n'kuwapasa mkazi kuti aphike chinangwa chija timadya kumwera madzi chizu- mazulo kuphika nsima basitu pa siku limenelo zuwa lapita komanso Ndinagulisa chaka chatha, phindu lake ndinaliona, ndinapeza ndalama ngakhale anthu a- amandibera koma ndinapindulapo. Ndikuvutika momo ndinapeza ndalama yokwana 200 and sa- 200,000. Ehe, koma chaka chino ndikuona kuti pali phindu lambiri kusiyana ndi chaka chatha. ichi ndi chinangwa chimodzi pa mtengo wa chinangwa umene taupeza kuno m'mudzi mwa Namalolo boma la mangochi timadutsa mumphepete mwa msewumu tinapanga chidwi kuona kuti pali mpanda waukulu kwambiri ndipo mkatimo muli chinangwa ndi akuti chinangwa chimenechi ndi chimene akuti adzachigulitse mwezi wa february chaka cha mawa tinafunsa funso uh, eni ake a munda umenewu amene ali amfumu amanolo ndipo iwo amatifotokozera kuti mwina tiyambe kusintha maganizo pa nkhani ya mbewu zolima tisamangolimbikira mwina kulima mbewu yokhayokha imene sikuchita bwino komanso mwina kuno kumangochi anthu ambiri amayang'ana ku nyanja iwowo akuti akupeza phindu lochuluka kudzera mu chinangwa ichi chinangwa chimene chakololedwa chimene changokumba mwezi uno wa oktoba malo mwa nkhani kuno kumangochi ndine emmanuel twa